arọbinagụ biko gboo ọgụ ọra agwụ biko gboo ọgụ ezumezu ohu mmụọ ezumezu nnụ mmụọ biko gboo ọgụ ezumezu agbara nwoke agbara nwaanyị na-ejere m ozi na ndị m na-ejere ozi biko gboo ọgụ na chi ọgụ efuna agụpụ ụzọ ka agụpụ ọnụ oke ụbọchị taanụ bụ ụbọchị oye ka m na-ekwu sị biko gboo ọgụ obi eziokwu chineke a sị biko gboo ọgụ mmụọ na-emere m ihe na mụ na-emere a sị biko gboo ọgụ Ee? ikenga arọbụnagụ ezumezu arọbụnagụ ji mma jiri ọbọ arọ na-agba arọ arọ na arọ na-agụ na arọ arọ na-egbo ọgụ biko gboo ọgụ n'ụbọchị taata ka anyị na-ayọ akwa n'isi ndị a na-alụrọ n'isi ndị a na-edozi ka anyị na-ekwu okwu ya arọbinagụ anyị ji nzu anyị ji ose anyị ji ọjị na-ebekwu n'ụbọchị taata anyị jikwa mmanya na-ebekwu na chi ọgụ efuna ọ na chi ụtụtụ fo nwata ekele nne na nna ya sị ha deeje maka a sị ekele nwoke gworo ekele nwaanyị gworo akịdị ya egwo ọzọ ekele gburu ọka ya gbuo ekele onye gburu eghu gburu ọka ya gbuo ekele na-ebi ya gbuo ebule ekele na ebule ya gbuo efi ekele na efi o gburu gbuo efi na otu oge arọbinagụ ji mma jide ọfọ arọ na-achị ndị iro arọ na- arọ na- arọ na-egbo ọgụ biko gboo ọgụ na chi ọgụ efukwana n'ụbọchị tata ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-ebe ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-ayọ n'ụbọchị nke taata arọbụna ka igirigi ọgụ arọbụna ka igirigi agha arọbụna ka igirigi mgba arọbụna ka igirigi mmụọ chi ọgụ efuna n'ụbọchị taata bụ ụbọchị oye ka ọ dịkwanụ mma ka anyị na-ayọ n'ụbọchị nke taata a sị na ihu dị mma dịkwanụ mma ịtụ mbọ a sị na echiche adị mma na ọ dịbakwanụ gboo biko gboo ọgụ hmm? a sị na ugwu nkwa nwaanyị mụtakwanụ ibe ya a sị na mmadụ kwarị a sị na mmadụ kwarị mmụọ ugwu mmụọ akwarị mmadụ ugwu ọ na mmadụ kelee mmụọ mmụọ enye mmadụ oke ruuru ya a sị na onye ma nna ya ma ndị ichie na onye ma ndị ichie na onye a ma chukwu were karịsịa onye fụrụ nna ya fụkwa ndị ichie onye ọ na-afụrụ chukwu onye fụrụ nna ya fụrụ ndị ichie onye ọ na-afụrụ ndị ichie onye ji ugwu n'anya wee fụ chukwu arọbụnagụ ọra agwụ ngụmara agwụ ọha ndị ichie biko gboo ọgụ mkpokuru kpoku ibe ntiku tiku ibe ya ezumezu ohu mmụọ ezumezu nnụ mmụọ ọ gwara nwa nwa ọfọm onye ji ndụ ka akụ Chinedu n'ụbọchị tata na-ebeku unu sị biko gboo ọgụ na biko gboo ọgụ bụ okwu ọnụ na naanị biko gboo ọgụ bụ okwu ọnụ na omenakịra na-adịkwa niile nakwa na agwa erokwa n'ugwu dibịa anụ amụ n'ụzụ n'ụbọchị tata sị biko gboo ọgụ na aka na-ama nzu anaghị ama unyi ọkwanụ ka ọ dị mma n'ụbọchị tata lekwe nzu maranụ arọbụnagụ lekwe nzu na aka na-ama nzu anọkwanụ ama unyi na aka na-ama edo udo na-adịrị ya ka ji edo na-asụ ka ihe udo ka a na-ayọ ihe ọma ka a na-ayọ ọgazi ọgazi ka a na-ayọ n'ụbọchị tata

Ugwu dibịa bụ ọgwụ ere ugwu dibịa ka a na-ayọ ugwu dibịa ka na eke nye ya na oye nye ya na afọ nye ya na nkwọ nye ya n'isi ndị a na-ejere ozi ndị a na-arụ n'ọrụ onye agbara afa ya dịrị ire onye agwọrọ ọgwụ ọ dịrị ire onye achụrụ aja ọ dịrị ire na ihe anyị kwuru okwu ya anyị kwuchi okwu ti ọfụna na ọ dị ire anyị gwọọ ajọ ọgwụ nye mmadụ ote ete ma ọ ra ara ọ dị ire ọ ya ka anyị na-ayọ biko gbuo ọgụ maka na asọ ọgaranya mba ọgaranya dị na mba onye jiri ọkpa nakwa ndị na-eme emere ya ka e nwee ndị unu ka e nwee ndị unu na-eme oke nwekwe ndị ga na-emere unu na anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa ara asụ mara nzu na orie mara nzu na afọ mara nzu na nkwọ mara nzu na ha na n'ụbọchị na Igbo jiri biri n'ọfọ otu ahụ kwuru ka ọ dị nke na akwụkwọ ọja ji na-ebeku unu ichie ukwu na ichie nta asị m biko gbuo ọgụ hmm? Arobina gọrọ agwụ ichie ukwu na ichie nta ọfọ m n'ike leka na ọhịa na nwesa mape n'ezi anụ na ndị meda na lebe na ụkwa ji na-ekwe mana chuka na gwa nwa ezi agwa bido onye na-akazi ọbịa chekwa n'ụbọchị na nke mama onye ọsọ nwa na-eri ezumezu ohu mmụọ ezumezu ohu mmụọ ezumezu ndị ichie ezumezu ndị ụmụada ezumezu ndị ụmụ ọkpụ ezumezu ndị ụmụ egede okeke okorie okafọ tara ọjị asị m taa oye tara ọjị afọ tara ọjị nkwọ tara ọjị eke tara ụtụtụ tara ehihie tara mgbede tara abalị tara aka nri na aka ekpe ọdanya ọwanya oliwe na azụ watara na ọjị udu mmiri tara ọjị ọkọchị tara ọjị ọkụ ụgụrụ tara ọjị ezi na ụzọ tara ọjị biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efuna n'ụbọchị nke taata ezi gbara abụọ ezi gbara ofu ezi gbara atọ ogologo ezi tara ezi gbara anọ ezi gbara asaa ezi gbara asatọ bịa tara ọjị ezi gbara ole ọ na-agbara tarakwanụ ọjị biko gbuo ọgụ ezumezu ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụada ndị chete chete ndị na-emebe ndị na-etete ete biko gbuo ọgụ ngọma ndị ichie ngọma ndị nna nna m lekwenụ ọjị biko gbuo ọgụ onye m kpọtara kpọtara ibe ichie ukwu na ichie nta lekwenụ ọjị etikuo m ihe dị ala tikuo ihe dị ala n'ime tikuo m ọra mmiri tikuo ihe mmụọ na-ejere ozi mmụọ na-ejere ozi ezumezu ọrụ ọbụla gwa ezumezu agbara ụgwọ ezumezu agbara ma- agbara nwaanyị ndị ichie ndị ọkpụ ndị ege ndị nna nna m ha ji wee mee ọka ndị nna m ha ji wee dị ndụ kaa nka ndị nna nna m ji gwọ ọrịa ukwu gwọ ọrịa nta ha ji buo agha ukwu buo agha nta nwee mmeri asị m bịa taranụ ọjị nke m ma tara ọjị nke mmụọ mma na-eme mma tara ọjị mmụọ na mma na-eme mma tara ọjị bụ nke nna nna ma biko tara ọjị ichie nta lekwenụ ọjị tara ejigo m ihe dị ihuala n'ime na ihe na-emere ihuala ihe ihuala mere ihe aja ala osi aja ala nwere aja ala ọsọ aja ala ndị ichie niile lekwenụ ọjị tara biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efuna lekwenụ ọjị taranụ chụọnụ chụọnụ ndị ajọ mmụọ chụọnụ ndị ajọ mma ndị ozu ofu ndị ozu aka ndị ogoloba ndị ọrụ akwụ ndị ụchọ ha hụ n'anya ihe ọjọọ na-emere ka a nọ n'azụ ọjọọ na-emere azụ ka a nọ n'ihu n'iru n'iru ka a ga na-agakata ihe magata ihe agakata ihe nwere na ihe a na-ekwu okwu ya ejigo m ihu ala ndị ichie eze na akụ lekwe nzu tụrụ ihu ala ndị ichie uhu ala lekwe nzu bịa tara isi ọhụrụ uhu ala lekwe ozu- lekwe ọjị bịa tara isi nwafọ uhu ala lekwe ọjị bịa tara ebe nna nọ na ngọ gba ngwa ụgwọ ọsọ lekwenụ ọjị ogwu m ụgwọ ọsọ lekwe ọjị biko gbuo ọgụ na chi ọgụ efuna agụpụ ụzọ ka na agụpụ na chọtụ dofe gwena asị nkwọ dị nkwọ asị m chi chi oye ahụ ka ọ dịrị anyị mma chi afọ nkwọ dịrị anyị mma chi ụtụtụ chi mgbede ka ọ dịrị anyị na mma asị m kpakpando ọnwa lekwenụ ọjị anyanwụ na agbara lekwa ọjị daa anyanwụ ụwa anya mgbalite anya lekwa anyanwụ lekwenụ ọjị oje n'ike ọla n'ike ezi na ụzọ mgbọrọgwụ mkpa akwụkwọ lekwa ọjị aka eji agwọ ọgwụ kwụ na iji agwụ na emụrụ agwụ na mụrụ agwụ ntụtụ agwụ ụmụaka agwụ kwụ na ntụtụ agwụ kwụ nche agwụ lekwa ọjị ugo agwụ lekwenụ ọjị ee ọkwa agwụ lekwenụ ezumezu agwụ lekwenụ ọjị agwụ afa agwụ dibịa lekwa ọjị ụgba afa lekwa ọjị mm, ụt- ịta lekwa ọjị ozenambụ lekwa ọjị ugiri lekwa ọjị kpakpa lekwa ọjị obodo a ga lekwa ọjị taa mmụọ niile a ji eme dibia mmụọ niile a ji agba afa mmụọ niile a ji achụ aja ụwa- m, ụgbọ aja lekwenụ ọjị biko gboo ọgụ ụgbọ na-ebu aja bugara ndị mmụọ ụgbọ na-ebuga aja buga aja buga n'oke ọhịa, ụgbọ na-ebu aja buga na buga n'ezi buga n'ụzọ ụgbọ na-ebu aja buga n'oke mmiri ụgbọ na-ebu aja buga n'ikuku lekwenụ ọjị na chi ọgụ efuna biko nụ, ihe a na-enye ụnụ ọjị ahụ ka ọ dịrị anyị na mma anyị mara mma ya dị mma mma ya dị mma marakwu ya dị mma makwu ya dị mma emekwenụ nke agba mee nke ga-ama nwata ka nwa na-asa ahụ n'afọ n'afọ marakwu ya dị mma mamakwu ya dị mma n'ọhịa m kwuru lekwe na isi ndị a na-arụ ọrụ ndị isi na-eje dozi ka ọ dịrị ha na mma isi ndị a na-agwọrọ ka ọ dịrị ha na mma ndị onye ọrụ na-eji ọrụ ọrụ ka ọ gazie onye na-achọ dịda ka ọ gaziere ya ndị alụ ọrụ ka ọ gaziere ya ndị jere ekele ka ihe ekele ndị akọrọ na nda ha ihe m na-ekwekwe ndị aka na-agbara na ebe ekele ọrụ ha na-ebi ka ha ka ọrụ ha ọrụ ha na-akabe dị ka ha si chọọ asị m ka ọ ga gaziere ha ka abịa ndị ekele na ọ ihe anyị na-ekwekwe maka na ije ụwa kwanụ turn by turn

otu ọjọọ si gbazi ka ndụ adịghị gasi gbazi ile emesi gbazi n'ahịa na ụbọchị na-anọ biko gba ọgụ asị ka anyị kwuru ka ọ dị a na-ekwu na nkịta asị ekwu na nkịta ekwe m okwe egwu emeghe ma were aja mpele biko gba ọgụ buga buga lagbagara oke osisi asị m biko gba ọgụ nwoke dibịa ahụ kwana bụ n'ọnụ mmadụ emekarịkwa ihe mere kakarị ya mmụọ na maka na mmụọ m ihe mmụọ na-afụ ụzọ arọbinagụ ọra agwụ ezumezu mmụọ na-ejere m ozi na mmụọ na-ejere ozi ma mmiri akwa ji ọga lọrọ ọgụ asị m biko bịa gboonụ ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ ọ dịra ya na mma ihe a na-ekwu otu ya kwuru ka ọ dị n'ọfọ ngwanụ ozi a na-eziri anwụrụ ọkụ a sị igbu begodo na ọ ga-eru eluigwe aka eluigwe a na-achị bụrụ ezigbo gele eluigwe na ana jikwanụ mata ozi anwụrụ ọkụ bụ aga mụ na ha na-erikọ mụ na ha na-ekekọ ngwanụ nọrọ nna mme gbara anyị ọgụ na mmụọ gbara anyị ọgụ na mmadụ gbara anyị ọgụ n'ahịa na n'ụbọchị gbara anyị ọgụ na isi ndị na-eji isi ndị na-ejere anyị ozi ọ gazie ọ gazie ka anyị na-ayọ otu e kwuru ka ọ dị gị n'ọfọ gịgịrịgị ọ gazie ọ gazie